kuranɛ in kalan i bɛn'a ye ci min bɛ kuranɛ in tigi la ni mamadu kɔni tɛ fiyewu fiyewu mamadu yɛrɛ de ka hakilina tɛ kuranɛ ye ɔ ala ni ala wɛrɛ de bɛ yen k'o kɔni de ta ye kuranɛ ye ɔ o ala in o bɛ yen nɔ ci foyi t'a la mamadu dungo kɛli mamadu ni sago kɛli mamadu diyanyeko kɛli ko minnu man di mamadu ye k'a fɔ k'olu ye haramu ye ko minnu ka di mamadu ye ka olu daga fɛn fɛn bɛ mamadu degun olu man di ale kɔnɔ ko anw bɛ ka silamɛya de fɔ anw ma arabuya fɔ n b'a fɛ ka fɛn dɔ de jira i la quoi règle min fɔmera k'i bila kɔnɔ arabuw ka cercle cilen don a o b'i n'a fɔ sisan n'i ye sagaw caman fara ɲɔgɔn kan walima n'i ye misiw caman fara ɲɔgɔn kan n'i ye bagan dɔw caman fara ɲɔgɔn kan i bɛ i bɛ mun de kɛ sisan i bɛ sinsan dɔ jɔ i bɛ taa bagan ninnu bɛɛ bila o kɔnɔ n'i ye bagan ninnu bɛɛ bila o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka ɛ da dɔ kɛ a la i b'u don da min fɛ ɔ n'u donna i bɛ sɔrɔ ka da in tugu sisan ɔ da in tugulen kɔfɛ sisan i bɛ t'i da ka sunɔgɔ n'i da ka sunɔgɔ i m'a siri ni jɔlɔkɔ i m'a siri ni jurukisɛ i ma foyi k'a la fɔ dɔrɔn ka a tigi minɛ a hakili yɛrɛ minɛ ka o k'i ta ye quoi o de ka jugu ni fɛn bɛɛ ɔ anw hakili de ye arabu ta ye i m'a ye tuma bɛɛ an balimaw anw b'a lajɛ ko an bɛ aw la faamuya nka aw bɛ a lajɛ ka anw kɛ aw jugu de ye anw b'a mɛn dɔ ka na ni farafinna laada dɔ ye farafinna jamana bɛɛ toute l'afrique dɔ ka na ni règle dɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko a règle filɛ nin ye nin farafinna nin dugu in na olu ka laada ni maa o maa ma sɔn a ma ni se bɛ u ye u b'i faga wa ni maa o maa ma sɔn a ma ni se bɛ u ye u b'i da k'i kantigɛ wa maa o maa n'i donn'u ka laada la n'i bɔra fana u b'i tile saba u b'i da k'i kantigɛ wa u ka laada u b'a diyagoya de ka diɲɛ kɔnɔ maa bɛɛ bil'a la a wajibiya don diɲɛ kɔnɔ maa bɛɛ kan o la nin ye laada de ye quoi o tɛ o tɛ o tɛ Kamite international numéro 1 foli ni waleɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ foli kɔnɔ kamite wa bɛɛ ka yɛrɛ foli kɔnɔ ka daminɛ mɔgɔ fɔlɔ la fo mɔgɔ laban an bolo b'an kɔ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye mon général 24 respect et considération foli ni waleɲumandɔn b'i ye maître moyi respect et considération ɛɛ n'u folen don eh, seri folen don ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo fakoli folen don tigirɛsi folen don fayɛl folen don cɛtigiba dante foli b'i ye anbadomo isa dɔgɔn eh, karamɔgɔ toriba tarawele moribo ayidara eh, ka kamiti karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo amadu ɲare aw folen don aw ka degeden fitini y'a kun labɔ bi sɔgɔmada in na walima bi tilegɛ na e, ka ɲɛfɔli dɔ kɛ aw ye walima e, an ka karamɔgɔ ye ɲɛfɔli minnu kɛ an ye e, ka segin o ɲɛfɔli dɔ kan ni a tɛ kɛ baasi ye ɔ sani ɲɛfɔli ninnu cɛ fana komi an ka karamɔgɔ dɔrɔn de bɛ yan maaya sira kan kamitiya sira kan sira caman kan nin gurupu in falen don an ka karamɔgɔ dɔrɔn de la n'an ye minnu fɔ fana ni o fɔcogo man ɲi ni fili minnu donna na an bɛ an bolo fila d'an kɔ ko karamɔgɔ ka yafa an ma u ka an dɛmɛ ni fili minnu bɛ kuma la an k'o dilan ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan fili kɔni o ka nɔgɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ kɔni ma fili ye fɛn min kɔnɔ dɔrɔn o dan ye dali masa ka sebaaya ye n'o tɛ ee, fɛn fɛn bɛ baara kɛ fɛn fɛn bɛ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a nɔ la a bɛɛ bɛ fili o cogoya la ni fili minnu donna kuma na walima ni kuma minnu bɛ yen nɔ ni olu ti minɛ ta bɔ eh, an ka jɛ an k'olu jira ɲɔgɔn na ni minnu yɛrɛ bɛ minɛ ta bɔ sani eh, girinmanw yɛrɛ cɛ an ka olu yɛrɛ fana minɛ nka kuma ninnu kɔni bɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen labilalen don ka a faamu ka a lamɛn lamɛn cogo min ka di i yɛrɛ fana ka tila k'a faamu faamu cogo min ka di i yɛrɛ ye liberté totale a ye jaja cogo min na i bɛ a faamu ten n'i y'a faamu eh, ni faamu cogo fɛn fɛn i ka a faamu ten n'a ye ja de k'e b'a fɛ k'a lamɛn de ka kuma buruja k'a ca i b'a lamɛn k'a buruja k'a ca ni e yɛrɛ fana b'a fɛ k'a lamɛn de k'i b'a fɛ k'i hakili don yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ka dɔ t'a la ka baara kɛ ni a ye i bɛ a lamɛn ni o cogoya ye ɔ ni e yɛrɛ fana b'a fɛ k'a lamɛn de ko nɔ e b'a fɛ k'a lamɛn c'est-à-dire ka tiɲɛ dɔ bɔ a kɔnɔ walima ka nkalon dɔ bɔ a kɔnɔ walima n bɛ k'a lamɛn de ka tiɲɛ cogo ɲini a la a mana bɛn mɔgɔ mɔgɔ ma lamɛn cogo min ka di i ye se kɔni bɛ n ye ka kuma dɔrɔn de mɛ se foyi tɛ n ye n bɛ k'a fɔ ni hakilina min ye ko fo mɔgɔw k'a faamu ni o hakilina ye o la bɛɛ labilalen don ee fasayi labilali cogo tari dan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn n'i ka lamɛnni ye i k'a lamɛn a ka di i ye cogo min wa bɛɛ k'a faamu fana ni i ka faamu ye nka an dɔrɔn bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna ni an y'a lamɛn ni an memɔriw ye n'o de ye an hakiliw ye an bɛ caman faamu kuma ninnu kɔnɔ karamɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen folen don aliba foli ni waleɲumandɔn b'i ye n nana n bolo da sɛki banba de ka fɛn dɔ kan yan nɔ ni a nana n'a ye parce que ne yɛrɛ donna de ka taga a lamɛn fɔlɔ facebook sanfɛ n y'a lamɛn wagati min na de eh, plutôt ne yɛrɛ yɛlɛla ka taga a lajɛ fɔlɔ eh, o kɔfɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka na ka sɔrɔ ka eh, an b'a lajɛ ka hakilinaw fɔ a kan o tɛ e foli ni waleɲumandɔn bi bɛɛ lajɛlen ka damina mɔgɔ fɔlɔ la fo mɔgɔ laban bɔla an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ɲɛna ee, mɔgɔ min yɛrɛ nana ni fɛn nin ye n'o de ye sɛki banba ye ee, sɛki banba ko sama binna k'a woro kari mɛnɛmɛnɛ binna k'a woro kari ko bɛɛ fanga de b'i ta kari nka ne yɛrɛ kɔni ɲɛna sɛki banba e ye tile fila kɛ kamitu ni ɲɔgɔn cɛ sa dɛ walima an silamɛya diinɛ an bɛɛ kun b'a la siga foyi tɛ a la hali n'an bɛɛ kun t'a la an caman kun bɛ a la walima ɔ bɛɛ lajɛlen kan ka ko ye i ka ye cogo de la wa bɛɛ lajɛlen kan ka ko faamu i ka faamu cogo de la nka sɛki banba ko mɔgɔ dɔ bɛ a ti bɔgɔ la tulonkɛ kɛ nka n'i bolo fa bɔgɔ mugu la k'a seri a tigi ɲɛna k'a b'a ta sara an sɛki banba ɔ e yɛrɛ ka nin lajɛ sa dɛ e nana ni nin ye k'a jira e yɛrɛ ka miiriya la quoi ko a man ɲi ka d'a kan ko muso ninnu u bɛ cogoya min na quoi a ye cogo man ɲi n bɛna fɛn dɔ de f'i ye sɛki banba bi i ka o faamu bon i kelen tɛ nin kun bɛ an caman na quoi o ye jumɛn de ye an kana sɔn diinɛ ka règle dɔ former ka an bila a kɔnɔna na diinɛ ka cercle dɔ ci quoi ka cercle dɔ tracer ka an bila a kɔnɔ ko n'an ye o sagon dɔrɔn k'o y'an bɔlen ye maaya kɔnɔ n teri ninnu e ye mun de y'u la sisan e yɛrɛ fɛ ko a man ɲi o kɔfɛ e yɛrɛ ɲɛna sisan a bɛ fɔ fɛn jumɛn de ma ko a man ɲi mun de bɛ fɛn min tɛ fɛn ɲuman ye fɛn jumɛn de ye fɛn jugu ye e yɛrɛ ka faamu na sisan n'i y'a ye kamitu banna sɛbɛn fɛn ninnu na gansan tɛ wa nalomaya ma kamitu ban fɛn ninnu na wa kodɔnbaliya ma kamitu ban fɛn ninnu na sɛki banba a ta dɔrɔn i k'a jate minɛ quoi ni diinɛ ni hɛrɛ bɛ a la ni diinɛ kun kun ye hɛrɛ de ye donc arabu tɛna diinɛ di e ma sa e tɛ fɛn sɔrɔ a la Arabu de ye histoire diɲɛ histoire bɛɛ lajɛlen na arabu de ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye jɔnya ta ka finman sɛgɛrɛ min ye finman kɛ jɔn ye n'i m'a faamu o si la hali minnu kɛra a arabu woloso ye an fɛ yan n'i y'u ta k'u lajɛ i n'a fɔ pays maghrébins la n'i y'a mɛn ko ara u ka jɔnw u ka jɔnw a ta to i k'a jateminɛ kɛ n k'u b'u ka u bɛ finmanw de minɛ ka caya ka k'u ka jɔnw ye aa hali moritaniya nɔ a ta k'a lajɛ kɛ a danna ninnu de bɛ u ka esclavasiya ninnu na kosɛbɛ ka caya n'o ye a moritaniya finman ninnu ye o ye diɲɛ arabu jamana bɛɛ de ye arabu yɛrɛ de ma arabu ye hali wulu dɔ arabu ka wulu a ka fisa ni maa finman ye arabu yɛrɛ bolo quoi c'est-à-dire maaninfin finman anw nana diɲɛ in kɔnɔ dɔrɔn de ka mɔgɔw accompagner o la sisan i bɛ diɲɛ silamɛw de mankan ye o tɛ e kelen teri k'a fɔ ko non ko anw bɛ ka silamɛya de fɔ anw ma arabuya fɔ n b'a fɛ ka fɛn dɔ de jira i la quoi rɛgili min fɔmera k'i bila a kɔnɔ arabuw ka serikili cilen don silamɛ minnu bɛ nin gurupu in kɔnɔ aw jɔlen don domaine min kɔnɔ n'a fɔra ko aw kana kuru in kɔsagon u ye kuru min jɔ walima u ye sinzan min jɔ k'aw bila sinzan in kɔnɔ ko maa si kana sinzan in koko ta dɛ o sinzan ye arabu ka sinzan dɔ de ye arabuw de ye sinzan in kɛ ka aw bila a kɔnɔ a y'i diya i t'a kɔsagon a m'i diya i t'a kɔsagon wa mun bɛ ka kɛ e la sinzan in kɔnɔ o bɛnn'i ma o de don o ma bɛn e ma i bɛ jɛn n'a ye de a y'i diya o i bɛ jɛn n'a ye a m'i diya o i bɛ jɛn n'a ye o ye jumɛn de ye arabu ka sinsan n'o ye diinɛ sinsan ye o ye jumɛn de ye ko ala ko ɔ farafin bɛɛ de jɔlen don ala ko in kɔfɛ wa an k'a dɔn hɛrɛ de tɛ ala ko in kɔnɔ minɛ wa ala in de tɛ kuma fɛn ye min na o la farafin bɛɛ lajɛlen jɔlen don sinsan min kɔfɛ ni o de ye arabu ye sinsan min jɔ k'an bɛɛ lajɛlen bila a kɔnɔ o sinsan in fɛn bɛ a kɔfɛ anw ma o man ɲi quoi fɛn bɛ a kɔnɔ o ka ɲi o la o b'i n'a fɔ sisan n'i ye sagaw caman fara ɲɔgɔn kan walima n'i ye misiw caman fara ɲɔgɔn kan n'i ye bagan dɔw caman fara ɲɔgɔn kan i bɛ i bɛ mun de kɛ sisan i bɛ sinsan dɔ jɔ i bɛ taa bagan ninnu bɛɛ bila o kɔnɔ n'i ye bagan ninnu bɛɛ bila o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka eh, da dɔ kɛ a la i b'u don da min fɛ ɔ n'u donna i bɛ sɔrɔ ka da in tugu sisan ɔ da in tugulen kɔfɛ sisan i bɛ t'i da ka sunɔgɔ n'i y'i da ka sunɔgɔ a bi e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ e yɛrɛ hakili la k'a fɔ ni e ye da mun tugu bagan ninnu da la en tant que i b'a dɔn i ye da in sɛbɛkɔrɔ tugu dɛ e b'a dɔn pɛrɛ bagan in si tɛna bɔ wa bagan ninnu tɛ se ka sinzɛn kari fana ka bɔ o la i bɛ sunɔgɔ i fɛrɛ ma i lafiyalen ka d'a kan e b'a dɔn bagan ninnu mun ka d'u ye u t'o de kɛ c'est à dire mun ka di e ye dɛ u b'o o de kɛ parce que o ye jumɛn de ye u kan ka e kɔnɔ sinzɛn de kɔnɔ fo ni e yɛrɛ ye da yɛlɛ diɲɛ don min ko baganw ka bɔ bagan si tɛ se ka kogo ta wa bagan si tɛ se ka da yɛlɛ a yɛrɛ ye ɔ diinɛ misaliya bɛ ten de c'est à dire ka diɲɛ kɔnɔmɔgɔw minɛ k'an bɛɛ bila hakili kaso la kaso min ka jugu ni diɲɛ kaso bɛɛ ye hali n'i ye mɔgɔ minɛ k'a siri ni jurukisɛ ye walima ka maa dɔ minɛ k'a tigi siri ni nɛgɛjɔlɔkɔ ye c'est à dire o ye mɔgɔya jɔnya de ye quoi mais n'i ye a bɔ o la sisan k'a a tigi bila c'est à dire i m'a siri ni jɔlɔkɔ ye i m'a siri ni jurukisɛ ye i ma foyi k'a la fo dɔrɔn ka a tigi mina a hakili yɛrɛ mina ka o k'i ta ye quoi o de ka jugu ni fɛn bɛɛ ɔ anw hakili de ye arabu ta ye i m'a ye tuma bɛɛ an balimaw anw b'a lajɛ ko an bɛ aw lafaamuya nka aw bɛ a lajɛ ka anw kɛ aw jugu de ye anw b'a dɔn aw ye an balimaw de an bɛɛ balima kelenw de sinji kelen joli kelen nka o kuma ninnu fɔtɔ la ani o laseli ninnu kɛtɔ la aw b'a lajɛ i n'a fɔ anw ye aw jugu de ye quoi anw tɛ aw jugu ye quoi anw bɛɛ ye balima kelenw de ye anw bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye tel que africain maliyɛn ko t'o la gaboniyɛn ko t'o la gineyɛn ko t'o la c'est à dire nationali ko t'o la tel que africain dɔrɔn kamiti ouvertlen don ka se degré min na tellement que les kamit sont ouverts c'est à dire en tant que i ye africain dɔ de ye dɔrɔn anw ka sentiment bɛ se i ma quoi ɔ en tant que fana i ye maninfin dɔ de ye anw ka maaya bonya bɛ se i ma quoi ɔ o de tɛ diinɛ ninnu kɔnɔ ɔ aw b'a fɛ ka o de bila diinɛ ninnu kɔnɔ anw ko aw ma o tɛ diinɛ ninnu kɔnɔ ɔ arabuya de ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ye ni maa min ko arabuya tɛ silamɛya ye jɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ k'e e bɛ se ka na silamɛya fɔ k'a ban ka sɔrɔ i ma arabuya fɔ a la nka i bɛ silamɛya fɔ k'a ban kɔni i tɛ farafinya yɔrɔ foyi fɔ a la silamɛya yɔrɔ jumɛn bɛ yen n'a ni golofinya bɛ taa silamɛya yɔrɔ jumɛn bɛ yen n'a ni golofinya bɛ taa manamanakan de don silamɛya ni an ka foyi tɛ taa a fɔlɔ ye jumɛn ye fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ o ye maninfin danbe de ye silamɛya ni anw danbe tɛ taa o kɔfɛ o ye jumɛn ye maninfinya aw sirilen don fɛn min na n'o ye aw sɛmɛ aw sɛmɛjiri dɔ ye o ye aw ka laada ye silamɛya yɛrɛ bana fɛn fɔlɔ min na o ye anw ka laadaw fana ye silamɛya ni an ka laadaw fana tɛ taa o la aw ko cogo di halisa sɛk baba a ta dɔrɔn i k'a jateminɛ i ka diɲɛ lajɛ i k'i kun kɔrɔta i k'i sigi dɔrɔn sanganin fitinin e bɛ tiɲɛ yɛrɛ ye i ɲɛfɛ maa minnu ye e feere waati dɔ la walasa ka wari sɔrɔ e la maa minnu bɛ e kɛ jɔn ye sanni feereya sira kan o bɛ sɔn ka fɛn dɔ di e ma cogo jumɛn ko fɛn bɛ e don alijinɛ kɔnɔ ɔ farafinna bɛɛ ta i k'a lajɛ arabu jamana jumɛn bɛ yen minnu bɛ hinɛ farafinna jamanaw na o ye arabu jamana jumɛn ye arabu jamana kelen tɛ yen o kɔfɛ fana arabu ta i k'a jateminɛ i ka arabu comportement jateminɛ i ka arabu la moralement mentalement c'est-à-dire arabu yɛrɛ ka kodɔn kodɔn jumɛn bɛ arabu la k'e bɛ se ka na mun fɔ anw ɲɛna a maaya jumɛn bɛ arabu la k'i bɛ se ka mun ɲɛfɔ anw ɲɛna e bɛ se ka mun expliquer anw ɲɛ arabuya yɛrɛ kan k'a fɔ ko vraiment ne ye nin ye arabu la a ka di n ye mais arabu bɛ se ka kɛ plus bête ye cogo jumɛn plus intolérant au monde et puis tuguni k'olu de fana ye mɔgɔ ye ko ala ye mɔgɔ dɔ ci mɔgɔ dɔ ma o tɛ se ka kɛ o sɛk banba min na bɔn sɛk banba bɛ se ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn ani ni bɛ ka kuma e fɛ tan n bɛ ka adresser i la mun de la ka d'a kan i ye san fila kɛ kemitiw ni ɲɔgɔn cɛ i ye san fila kɛ i balimaw ni i sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ sisan hali eh, mɔgɔw bi baro minnu kɛ whatsapp groupe kɔnɔ ani telegram groupe kɔnɔna na i delila ka kemiti groupe jumɛn ye k'u b'a da sɔgɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ kuma kemitiw dɔrɔn de bɛ kuma nka n'i y'a ye i bɛ silamɛ groupe de ye u b'a da sɔgɔ maa si tɛ kuma silamɛw dɔrɔn de ye minnu ye administrateur ye olu dɔrɔn de bɛ kuma bɔn a ta dɔrɔn k'a jate minɛ quoi e bɛ ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ b'i bolo i bɛ siran mun de ɲɛ ɔ kamitiw bɛ kuma anw tɛ an ka dalilu walima preuve an ka hakikaw anw tɛ olu bɔ kuranɛ kɔnɔ koyi nka walasa an ka kuma tora ni kuranɛ ye dɛ walasa an ka dalu dɔ di silamɛw ma silamɛw yɛrɛ ka yecogo la dɛ fo an ka kuma ni kuranɛ o de la an bɛ tila ka kuma ni kuranɛ yɛrɛ hayaw ye k'o ta k'o jira u la ka sɔrɔ ka debaw kɛ ni o ye o la sɛk banba ne yɛrɛ bɛ i jate kamiti de nka halisa siga siga non e yɛrɛ ye kamiti ne bɛ jate ten de farafin bɛɛ ye kamiti de mais ne yɛrɛ fɛ e yɛrɛ sɔnna yaya in ma ka ban quoi i sɔnna farafinya in ma ka ban ɔ a ta i k'a jate minɛ sisan u ye sinsan mun dilan sisan ka afirikɛnw bila a kɔnɔ u ye sinsan mun dilan sisan ka anw farafindenw bila a kɔnɔ ɔ fɛn min bɛ a kɔnɔ o kɛra fɛn jugu ye sa o e kɔni b'a kɔnɔ yen de a kɛra fɛn ɲuman ye sa e kɔni b'a kɔnɔ yen ɔ fɛn min bɛ sinsan in kɔfɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni n'i bɛ sinsan kɔfɛ kɔni o ye lafiya de ka bon ka tɔrɔ n'i bɛ sinsan kɔnɔna kɔni kan ɔ a ta i k'a jateminɛ sisan ee olu k'a fɔ anw ɲɛna sisan ko anw kana nin ko in kɛ an kana nin ko in kɛ an kana nin ko in kɛ a jumɛn kelen bɛ yen kelen dɔrɔn ko a hɛrɛ dɔ bɛ se anw ma o ye fɛn fɛn fɔ ko an kana a kɛ anw ka maaya yɛrɛ de tun ye fɛn mun dilan diɲɛ sigilen o yɛrɛ de ye diɲɛ yɛrɛ sigi kan ye wa diɲɛ yɛrɛ de kan ka munumunu kamitw ka maaya kɔnɔ wa diɲɛ yɛrɛ de kan ka c'est à dire rouler kamitw ka règle in kɔnɔ quoi wa o yɛrɛ de bɛ ka kɛ i n'a fɔ bi an bɛ don min na i ko bi n'o tɛ e ye nin ye sisan ninnu bɛ ka dɔn kɛ tan u bɛ balaw bɛ ka fɔ donc e yɛrɛ ɲɛna sisan ko nɔn c'est à dire nin fɛnjuguba de ye parce que silamɛ silamɛya diinɛ ko aw musow kana bɔ i n'a fɔ karisaw bɛ bɔ cogo min aw musow kana bɔ i n'a fɔ tan a ye hijabu kɛ tan a y'a kɛ tan bɔn a ta k'a jateminɛ quoi ninnu bɛ ka nin baara minnu kɛ tan u bɛ ka u ka culture mun kɛ tan a tɔɔrɔ bɛ se diɲɛ kɔnɔ maa jumɛn ma ninnu ka laada an'u ka culture quoi c'est à dire diɲɛ kɔnɔ jɔn bɛ malheur dɔ sɔrɔ a la e Sɛki Banba bɛ dɔ sɔrɔ a la wa e balima bɛ yen e balima mun bɛ dɔ sɔrɔ a la wa ɔ tɔɔrɔ min bɛ a la o yala o silamɛ bi diɲɛ kɔnɔ silamɛ min bɛ se k'a fɔ ko nɔn anw ye tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ninnu ka nin fɛti na wa anw ye tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ninnu ka nin ɲɛnajɛ na wa yala diɲɛ kɔnɔ silamɛ kelen dɔrɔn bɛ se ka wuli k'i jɔ ka n'a jira anw na tiɲɛfɔ kɛnɛ kan ani kodɔn yɛrɛ kɛnɛ kan ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka nin mun kɛ dɛ nin de ti bɛn anw ma parce que a bɛ nin tɔɔrɔ in lase anw ma bɔn donc

bɔn donc n bɛ se ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn Sɛki Banba ninnu ka laada ninnu danbe u bɛ k'u ka laada ko dɔ de kɛ tan wa nin de ka ɲi a bɛ fɔ nin de ma ko laada i y'a faamu nin ye culture dɔ de ye ninnu bolo quoi c'est à dire nin ye ninnu ka laadala ko dɔ de ye quoi a bɛ u hakili jigin u ka maakɔrɔw la a bɛ u hakili jigin u bɔkolo la a bɛ u hakili jigin u k'a dɔn olu ye mun ye quoi être kamit

Aw y'a refuser cent pour cent anw b'a dɔn ninnu bɛ aw juguya de la quoi être kamite f'i ka kɛ kodɔnna de être kamite f'i ka ko tɛntɛn de k'a lajɛ être kamite walasa ka kɛ kamite ye fo i ka c'est à dire i k'i yɛrɛ bila maaya minɛn kɔnɔ ka walasa i ka se ka kamitiya dɔn ka kamitiya faamu mun na o la n'i ye nin ta k'a jateminɛ silamɛ minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ ka nin ye ka nin kɛ kojugu de ye n ka ɲininkali bɛ diɲɛ silamɛw kan maliyɛnw burukinabew senegalɛnw ivoiriyɛnw cadiyɛnw maa o maa de bɛ yen k'i ye silamɛ silamɛ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ k'i ye nin video in lajɛ k'i ye ninnu ka nin lajɛ n bɛ a ɲini aw fɛ aw ye mun ye nin kɔnɔ ko a tɔɔrɔ dɔ bɛ se aw dɔ kelen ma walima ko a tɔɔrɔ bɛ se maaya ma ɔ fɛnw de bɛ yen nɔ fɛn mun ni a tɔɔrɔ bɛ se e ma n'a ti bɛn e ma i mɛ e b'o dabila kɛ yala ninnu y'a fɔ maa juma ɲɛna ko fɔ olu fana ka nin don u ka laada la u y'a fɔ jɔn ɲɛna yala u ye fulaw diyagoya ko fulaw ka nin don u ka laada la wa u ye marakaw diyagoya ko fɔ marakaw fana ka nin fara u ka laadala kow kan wa yala u ye bamananw diyagoya ko bamananw aw fana ka nin fara ka laadala kow kan wa Est ce que ninnu ye jɔn de diyagoya ko jɔn ka nin fara u ka laadala ko kan u yɛrɛ de y'a kɛ nɔ u ma mɔgɔ diyagoya u ma mɔgɔ bil'a la u m'a fɔ maa ɲɛna wa olu yɛrɛ ka laada min don u bɛ ɲɔgɔn bonya a kan u sigilen don laada min kan u bɛ ɲɔgɔn bonya kan maaya sen dɔ filɛ de a dɔn k'i bɛ wa a dɔn ko maa wɛrɛ bɛ o la silamɛ minnu bɛ yan walima kerecɛn minnu bɛ yan walima maa minnu bɛ yan n'olu ma taafan dɔn u yɛrɛ la n bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna ee nin ye laada de ye wa nin ti kojugu ye o ye kelen a filanan ne b'a fɛ de aw kana aw aw aw mémoire quoi aw hakili quoi aw kana a to aw kana aw jan to eh, arabu taabolo mɔgɔw ma quoi aw kana aw hakili to u bolo quoi n'a y'aw hakili to u bolo dɔrɔn aw bɛ sa jɔnya dɔ de la quoi a y'a ta dɔrɔn n'u ye kuma min fɔ a b'a kuma de sɛgɛsɛgɛ walima n'u ye fɛn min jira aw la a b'a sɛgɛsɛgɛ de k'a fɔ nɔ nin ye muso lankolon de ye nɔ nin ye nin de ye nɔ muso man ka mɛsi don a kun na nɔ muso man ka don ta mais quelle importance a y'a ta k'a jateminɛ c'est à dire ça dérange qui Cheikh Bamba pardon a bɛ jɔn de déranger a bɛ e déranger wa a bɛ farafin dɔ déranger wa est ce que nin tɔɔrɔ bɛ se silamɛ dɔ ma mais u b'u ka culture de respecter mais u ye jɔn de imposer ko fɔ o tigi fana ka olu ka culture respecter. ninnu mago tɛ maa si la k'i k'u ka culture respecter wa ninnu mago tɛ maa si la k'e ka na fara olu kan k'u ka culture ɲɔgɔnna kɛ n'o de y'u ka laada ko na fara an kan an k'an ka laada in baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka mɔgɔ wɛrɛw de bɛ se ka wuli k'u lagosi kɛrɛnkɛrɛnnenya na arabu taabolo mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛw bon donc n'i y'a ta ka jateminɛ ee silamɛw dɔgɔyali tɛ dɛ silamɛya diinɛ n'i y'a lajɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ kɛlɛtigɛ diinɛ dɔrɔn de don silamɛya diinɛ jɔsen ye duuru de i ka kalimatu sahada fɔ i ka seli jɔ i ka sunkalo sun i ka jaga bɔ i ka hiji n'a se b'i ye ɔ n'i ye ninnu ta k'u lajɛ ninnu jumɛn de bɛ yen nɔ ko kafiriw b'a fɔ eh, sila eh, mamadu ma ko mamadu kana ninnu si kɛ nka mamadu de ko kafiriw ma aw ta bɛɛ dabila mɛ nka n nana aw sɔrɔ min na dɛ aw de k'o dabila aw ka ne ta kɛ o yɛrɛ de ye kɛlɛtigɛ ye minɛ n'o tɛ maa si m'a fɔ k'i kana seli jɔn delila ka taa mamadu minɛ ko seli dabila jɔn delila ka taa sila se silamɛ dɔ ma ko seli dabila jɔn delila ka taa se silamɛ dɔ ma ko kana sun jɔn delila ka taa se silamɛ dɔ ma ko i kana nin baara in kɛ diinɛ kɔnɔna na mais nka silamɛw de bɛ tila ka wuli dɛ olu b'a kɛ kelen u bɛ tila k'anw fana imposer diyagoya k'anw fana k'a kɛ c'est ça an b'a fɔ o de ye nkalon ye o tɛ se ka kɛ o aw bɛ se k'a fɔ aw bɛ diinɛ la ɔ aw b'a kɛ unhun mais pourquoi aw bɛna a imposer anw kan ko anw fana k'a kɛ ko parce que ko aw ka ala ko ten anw de ko nkalon don ala in ala in tɛ kuma fɛn yɛrɛ ala in tɛ kuma kuma tɛ k'a fɔ ko o ye fɛn dɔ fɔ aw ye bɔn ni aw dara a la aw k'a kɛ o y'aw kunko ye a ye tugu nɔfɛ o y'aw kunko ye mais mun na aw bɛna imposer mɔgɔ tɔw kan o de la n ko diinɛ kodɔn t'a kɔnɔ wa diinɛ ye kɛlɛtigɛ diinɛ de wa diinɛ maaya ti silamɛya diinɛ kɔnɔ kodɔn ti silamɛya diinɛ kɔnɔ wa silamɛya diinɛ yɛrɛ sigilen don kɛlɛ mɔgɔ nɛni ani danga ka i yɛrɛ bila farawuna contre la k'i yɛrɛ bila sitanɛ contre la a banna bon donc fɛn foyi de tɛ importance la ko diinɛmɔgɔw bɛ se ka min fɔ ko diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la walima ko a nafa bɛ se diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma fɛn foyi tɛ yen nɔ dɔrɔn da mun nafa bɛ se silamɛw ma c'est tout wa u hakili tɛ se ka munumunu ka baara dɔ fana kɛ u yɛrɛ silamɛw hakili tɛ munumunu ka diɲɛ baara foyi kɛ u yɛrɛ mamadu ko buhari ko tawureta ko tirimizi ko sunanasɛ ko abudawudi ko ibunumaja ko mais ninnu bɛɛ ko ninnu bɛɛ ko quelle impor c'est-à-dire nafa jumɛn bɛ a la quoi a bɛ nafa jumɛn di a ma a bɛ mun de di a ma

bɔn an kana se o yɔrɔ bɛɛ dɔrɔn k'a jira aw la c'est que banba nin de tɛ foyi ye wa nin tɛ kojugu ye nin ye laada de ye ceux qui sont fiers d'eux voilà leur culture ceux qui sont fiers d'être Kamite, voilà leur culture. Ceux qui sont fiers d'être de leur race, ceux qui sont fiers de leur nation, de leur terre, ceux qui sont fiers de leur vénérable ancêtre, voilà leur culture. Et leur culture, c'est-à-dire, ça ne dénigre personne sur la terre. Ça insulte personne sur la terre. C'est-à-dire, ça respecte tout le monde. Mais chez vous, c'est une autre chose. O tuma kuranɛ in kalan, i bɛna ye ci min bɛ kuranɛ in tigi la ni mamadu kɔni tɛ fiyewu fiyewu mamadu yɛrɛ de ka hakilina ti kuranɛ ye ɔ ala ni ala wɛrɛ de bɛ yen k'o kɔni de ta ye kuranɛ ye ɔ o ala in o bɛ yen nɔ ci foyi t'a la mamadu dungɔ kɛli mamadu ni sago kɛli mamadu diyanyekow kɛli ko minnu man di mamadu ye k'a fɔ k'olu ye haramu ye ko minnu ka di mamadu ye ka olu daga fɛn fɛn bɛ mamadu degun olu man di ale ye voilà ee n bɛ se ka mun fɔ sɛki banba i ɲɛna dɔrɔn ka mun fɔ silamɛw ɲɛna diɲɛ de kɔnɔ i tɛ diɲɛ silamɛ si de sɔrɔ ko silamɛ min bɛ se ka na ni eh, sɛbɛnfɛn dɔ ye walima ka na ni gafe dɔ ye farafinya laada dɔ la ko a sɛbɛnnen filɛ hali n'a yɛrɛ sɛbɛn tɛ sɛbɛnni o bɛɛ ko wɛrɛ y'a ka an ka o bɔ a la a kana sɛbɛn yɛrɛ mais dɔ ka na ni farafinya laada dɔ ye farafinna jamana bɛɛ toute l'afrique dɔ ka na ni règle dɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko a règle filɛ nin ye nin farafinna nin dugu in na olu ka laada ni maa o maa ma sɔn a ma ni se bɛ u ye u b'i faga wa ni maa o maa ma sɔn a ma ni se bɛ u ye u b'i da k'i kantigɛ wa maa o maa n'i donn'u ka laada la n'i bɔra fana u b'i tile saba kɔ u b'i da k'i kantigɛ wa u ka laada u b'a diyagoya de ka diɲɛ kɔnɔ maa bɛɛ bila a la a wajibiyalen don diɲɛ kɔnɔ maa bɛɛ kan o la nin ye laada de ye kuwa ne t'a dɔn n bɛ bamanankan min fɔ walasa mɔgɔ ka kuma faamu kuwa sadiri aw kana aw hakili bila jɔnya kɔnɔ don o don aw yɛrɛ bɛ aw hakili tɔ siri jɔnya in kɔnɔ ka taa fɛ ko a kana sɔn o ma diinɛ filɛ nin ye a bɛ mun de jira i la non an ka diinɛ atakeli to yen an ka kuma silamɛya kan eh, an ka kuma fasow kan an ka diinɛ mais ni diinɛ bɛ ka mɔgɔw faso atake su fara tile kan diinɛ bɛ ka mɔgɔw faga diinɛ bɛ ka mɔgɔw bɔrɔntɔn ɔ aw ye laada jumɛn ye k'u bɛ ka mɔgɔw faga u bɛ ka mɔgɔw atake su u bɛ ka mɔgɔw atake tile o ye laada jumɛn ye farafinna bɛɛ dugu dugu dɔ tɛ dɛ village dɔ tɛ dɛ ne ko de n ko farafinna mumɛ bɛɛ ne tɛ kuma farafinna yɔrɔ kelen kan farafinna laada foyi tɛ yen laada min bɛ mɔgɔw yamaruya k'a fɔ a ye taa kasalakaw atake su fɛ walima a ye t'u atake tile fɛ walima a ye taa u atake dogodogonin dogo la nka an bɛ ka bamanankan de fɔ aw ɲɛna kuwa nin fɛn in yɛrɛ sirilen tɛ n kalanna walima n ma kalan a sirilen don dɔrɔn de i k'i sigi dɔrɔn i yɛrɛ ka kow ta i k'a lajɛ n'i yɛrɛ ka hakili ye kuwa sadiri e b'i hakili don yɔrɔ ye kuma kɔnɔ kuwa a b'a fɛ an ka mun de jirala an yɛrɛ ni ten mɛ silamɛya mɔgɔw fagara su fɛ silamɛya tɛ wa mɔgɔw fagara tile fɛ silamɛya tɛ wa an ka militɛriw dara k'u kantigɛ silamɛya tɛ wa ni silamɛya tɛ ni karamɔgɔ min ye den ye kunfinw tɛ dɛ bakusamanaw tɛ dɛ minnu tɛ min diyaɲɛkan fɔ olu tɛ dɛ ne ko ni mali bɛɛ diɲɛ bɛɛ ni karamɔgɔ min falen don a yɛrɛ la ko den don k'a dalen don a ka kira mamadu la a dalen don ala la ni karamɔgɔ min ye den ye o ka bɔ dɔrɔn tele la kuwa ka appel dɔ lanse ko amadu kufa lui n'est pas un musulman il se cache derrière l'islam en faisant ses trucs ses conneries ni silamɛ min ye den ɲɛnama ye kuwa k'a dalen don a yɛrɛ la kuwa silamɛ karamɔgɔ min ye den ɲɛnama ye kuwa o ka bɔ dɔrɔn ko non iyad ag ghali au mali ce n'est pas un musulman c'est un homme qui se cache derrière l'islam en faisant ses, ses bêtises jɔnni bɛ se k'o kɛ mais aw m'a kɛ aw ka karamɔgɔw m'a kɛ mais don o don aw bɛ k'a fɔ non ni maa ninnu yɛrɛ an yɛrɛ b'u contre la aw bɛ se ka kɛ silamɛya la cogo di ka tila ka kɛ silamɛya contre la mais a ye bɔ la kɛ

ɔ an ko aw ma sisan komi aw aw yɛrɛ de dabara y'a fɔ k'a fɔ aw b'a fɛ k'aw defan dɔɔni mɛ aw ka karamɔgɔw bɛ yen an ye ci di aw ma n ko aw ka taa se aw ka karamɔgɔw ma wa an b'u layɛlɛ u bɛ an ka gurupu yɛrɛ fana kɔnɔ u yɛrɛ bɛ an ka fɔta n'u tulo bɛ a la ni karamɔgɔ minnu dalen don a yɛrɛ la u k'a fɔ ko un un amadu kufa bɛ ka mun kɛ silamɛya tɛ un un yadi agali bɛ ka mun kɛ silamɛya tɛ mɛ olu bɛ ka mun kɛ silamɛya de don wa a sɛbɛnnen don silamɛya kɔnɔ nka a ni maaya de tɛ taa a tɛ se ka taa maaya kɔnɔ mais comment que yadi agali amadu kufa olu bɛ mali la mali karamɔgɔ tɔw bɛ mali la aw ye karamɔgɔ juma ye ka mouvement dɔ créer ka révolution dɔ kɛ c'est à dire contre amadu kufa walima contre yadi agali qui a fait ça maintenant aw sigilen don dɔrɔn non anw kɔni anw yɛrɛ ye silamɛ de ye mais anw bɛ ni maa ninnu contre la mais peut-être aw tɛ silamɛya dɔn de ye n'o tɛ aw tɛ se ka kɛ silamɛ ye ka tila ka bila ninnu contre la o tɛ se ka kɛ cogo foyi t'o la e bɛ se ka e bɛ se ka kɛ silamɛya silamɛya fɛ cogo di ka tila ka bila contre la jamais ça ça jamais ça peut même pas se faire o la dɔrɔn an bɛ mun fɔ an balimaw ɲɛna an bɛ mun fɔ an sinjiw ɲɛna ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna o de ye ee anw ka laadaw anw danbe on a bien gardé et puis on tient avec anw ye a lamara k'a lasago an bɛ faga de mais an tɛ a bila mais anw tɛ maa si faga ko f'i ka anw danbe kɛ Eh, ko f'i ka sɔn anw ka danbe ma walima k'i ka sɔn an ka laada ma nka anw b'an ka laada bonya anw b'an danbe bonya anw sigikan o ye farafinya de ye wa kuranɛ ni livuru ninnu olu de ye diɲɛ ɲagami olu de anw fili ɲɔgɔn ma olu de anw bila ɲɔgɔn contre la jeli kelen bɛ ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kantigɛ ka joli bɔ ɲɔgɔn na ka ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan aw de ye fa kelen aw de ye ba kelen n'aw bɛ ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kantigɛ aw de ye dugukolo kelen mɔgɔ ye aw bɛ ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kantigɛ Mun kama silamɛya kama mun kama diinɛ kama mun kama livuru dɔ kama o la dɔrɔn n bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna tout simplement o tɛ o tɛmɛna o la n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn kuma ninnu janyana wa fɔta ninnu cayara nka n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn diinɛ de kɔnɔ a sigilen don min kan o de ye kɛlɛtigɛ ye n'i ye kuranɛ yɛrɛ fana kalan kuranɛ yɛrɛ fana kɔnɔna na i bɛna ye kuranɛ la a bɛ ka maa bila ɲɔgɔn na de kɛ o hayaw kɔni bɛ yen n'aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ ka mamadu ni mɔgɔ tɔw bila ɲɔgɔn na yɔrɔ min na mamadu k'u faga mamadu k'a kɛ tan mamadu k'a kɛ tan o yɛrɛ fana kɔfɛ tuguni n'i ye kuranɛ in kalan i bɛna ye cɛ min bɛ kuranɛ in tigiya la ni mamadu kɔni tɛ fiyewu fiyewu mamadu yɛrɛ de ka hakilina tɛ kuranɛ ye ɔ ala ni ala wɛrɛ de bɛ yen k'o kɔni de ta ye kuranɛ ye ɔ o ala in o bɛ yen nɔ ci foyi t'a la mamadu dungɔ kɛli mamadu ni sago kɛli mamadu diyanyeko kɛli ko minnu man di mamadu ye k'a fɔ k'olu ye haramu ye ko minnu ka di mamadu ye ka olu daga fɛn fɛn bɛ mamadu degun olu man di ale ala ye a banna ni mamadu yɛrɛ kɔni ka hakilina in tɛ kuranɛ haya ninnu ye ni mamadu n'a nɔfɛmɔgɔw ka hakilina tɛ olu ka faamu tɛ ɔ mun ye kuranɛ ye dɛ o de ye kun foyi tɛ kuranɛ yɛrɛ la wa kun foyi tɛ diinɛ yɛrɛ la fɔ mamadu ni dungɔ fɔ mamadu sago fɔ ko minnu ka di mamadu yɛrɛ a banna c'est tout a banna o la a y'a ta k'a jateminɛ bamananw ka laada bɛ yen minyankaw ka laada bɛ yen sinafɔw ka laada bɛ yen fulaw ka laada bɛ yen eh, siya bɛɛ ka laada bɛ yen nɔ an dafinw ka laada bɛ yen nɔ marakaw ka laada bɛ yen nɔ kasɔnkaw ka laada bɛ yen maninkaw ka laada bɛ yen nɔ n'i taara jamana wɛrɛw kan i bɛ taa sɔrɔ sisan misaliyala kongo lingalaw ka laada bɛ yen i bɛ taa se yɔrɔ wɛrɛ i b'a sɔrɔ zɛrimaw ka laada bɛ yen i bɛ taa se kamerun i bɛ taa sɔrɔ fanw ka laada bɛ yen i bɛ taa se kamerun i bɛ taa sɔrɔ bamu ka laada bɛ yen nɔ an i bɛ taa sɔrɔ c'est-à-dire siyaw ka ca quoi bamu ni fanw ni Ee bamileke ninnu n'i bɔra yen fana n'i taara hali kɔdiwari i bɛ taa sɔrɔ tuguni betew ka laada bɛ yen aɲiw ka laada bɛ yen gorow ka laada bɛ yen bawulew ka laada bɛ yen nɔ bɛɛ n'i ka laada quoi n'i bɔra yen tuguni n'i taara sɛnɛgali wɔlɔfɔw n'u ka laada maninkaw n'u ka laada fulaw n'u ka laada eh, marakaw n'u ka laada n'i taara gambi o cogo kelen na n'i taara farafinna jamana yɔrɔ yɔrɔ la sudafiriki o yɔrɔ yɔrɔ zuluw bɛ yen n'u ka laada n'i sera yɔrɔ yɔrɔ n'i sera gabɔn galuwaziw bɛ yen galuwaw bɛ yen olu n'u ka laada i bɛ taa sɔrɔ eh, bila bɛ yen olu n'u ka laada i bɛ taa sɔrɔ fanw fana bɛ yen olu n'u ka laada n'i bɔra yen n'i taara eh, guinée équatoriale i bɛ taa sɔrɔ fana fanw bɛ yen olu n'u ka laada i bɛ taa sɔrɔ eh, kɔnbew bɛ yen bubuw bɛ yen c'est-à-dire a caman olu bɛɛ n'u ka laada ɔ silamɛya diinɛ de ko ko nin bɛɛ de ye fu ye nkalonfin silamɛya diinɛ ko ko ale de bɛna a ka universel diinɛ universel de brancher nin bɛɛ la ko ninnu bɛɛ k'u ka laada to yen nɔ ale ye min appliquer k'ale b'o de kɛ bon dɔw bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn a y'a faamu n'a ye diɲɛ jamana jamana ye ko silamɛ jamana tɛ n'a ye diɲɛ jamana fɛn fɛn ko silamɛ jamana tɛ silamɛw dɛsɛlen dɔrɔn a banna ni silamɛya ma dɛsɛ a fɔra de ko diɲɛ bɛɛ de kan ka don silamɛya la wa silamɛya nana diɲɛ bɛɛ de kama wa minnu yɛrɛ fana bɛ kuma musalaha walima ka kuma dɔgɔ kuma fɔ ni musalaha ninnu ye nɔ olu bɛ k'u diyanye ta de fɔ u ma silamɛya ta fɔ silamɛya diinɛ ko de k'u kɛlɛ wa a y'u kɛlɛ hali ni i yɛrɛ i yɛrɛ kelen fana ka jadi kɛ hali n'i dɛsɛra i ka jadi kɛ i bolo la fanga la i k'a kɛ n'i da ye n'i dɛsɛr'o la a kɛ n'i ɲɛ ye n'i dɛsɛr'o la a kɛ ni i kɛri ye kuwa i dusukun ye kuwa a kɛ n'i hakili ye kuwa mɛ jadi bɛ tɛmɛ o kan ɔ diinɛ dɔ bɛ se ka na cogo di ko ale kelen ka hakilina ko ale b'a fɛ ko diɲɛ bɛɛ ne filɛ ka nin siya minnu fɔ ko nin siya in bɛɛ k'a ka hakilina bila k'u ka laada bila k'u ka culture bila sadiri k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila ka sɔrɔ ka tugu silamɛya diinɛ nɔfɛ silamɛya diinɛ ye mun fɔ olu b'o de kɛ mɛ hakilitigi jumɛn yɛrɛ b'i sigi k'a fɔ ko nɔ ko e nin siya minnu fɔlen filɛ ko nin bɛɛ kan ka don da dɔ de fɛ nin bɛɛ kan ka bɔ da dɔ fɛ epi o dan bɛ rɛgili kelen dɔrɔn de sigi k'a aplike mɔgɔw kan o bɛ don jɔni hakili la alors que o silamɛya diinɛ yɛrɛ kelen kɔnɔna na fɛn dɔw tun bɛ kɛ waati dɔ la olu olu ti kɛ tuguni walima o silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na kira yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna kira ye hayaw yɛlɛma yɛlɛma kira don ye san mugan ni saba dɔrɔn de kɛ 23 ans y'o dɔrɔn de k'a ka tan kɔnɔna na mɛ o san mugan ni saba kɔnɔna na kira yɛrɛ a ka kuranɛ haya dɔw nana minnu bɛ ɲɔgɔn jɛ walima minnu tɛ kelen san mugan ni saba in kɔnɔ ɔ aw b'a fɛ o san mugan ni saba tɛmɛna bi fo o san ba kelen ni dɔɔni aw ko nɔ o ka san mugan ni saba in kɔnɔ o ye rɛgili min tarase k'a bila ko an k'an ka maaya n'an ka fɛn bɛɛ k'o kɔnɔ a ko fɛn minnu man ɲi a k'olu man ɲi a ko fɛn minnu ka ɲi olu ka ɲi bɔn dɔnku a ka a ko fɛn fɛn man ɲi an ka olu accepter a ko fɛn fɛn fɛn fɛn ka ɲi an ka jɛn ni o ye ko olu de ye tiɲɛ olu de ka ɲi ninnu de man ɲi ko parce que ale ko ten mɛ aw t'a dɔn ko n'i y'aw ka mamadu su wuli bi n'i ye silamɛya diinɛ porofɛti su wuli bi k'a jɔ ka diɲɛ jir'a la a yɛrɛ b'a fɔ ko nɔn ale tun kumana tiɲɛ yɛrɛ la ale ko mɔgɔw ka nin sɛbɛn tiɲɛ don mɛ o ye ale ka tan de ye o tɛ bi tan ye sixième siècle waati ani génération 21 waati a mɔgɔw tɛ mɔgɔ sugu kelen o mémoire tɛ mémoire sugu kelen hali diɲɛ sugu kelen yɛrɛ tɛ ni mamadu su nana bi a b'a fɔ ɔn dɛ tiɲɛ don ne kun ko tan nka a ye ne ta ninnu to a ye nin kɛ o la n bɛ se ka min fɔ sɛk banba nin ye laada de ye nin ye culture de ye laada min tɛ maa si diyagoya k'i k'a kɛ laada min fana tɔɔrɔ tɛ bi diɲɛ kɔnɔ maa si kan bɔn diinɛw de tɔɔrɔ bɛ bi diɲɛ kɔnɔ maa bɛɛ kan wa diinɛw tɔɔrɔ bɛ anw kan bi wa a bɛ anw kan san san ba yirika a ma daminɛ sisan dɛ diinɛ tɔɔrɔ bɛ an kan kabi diinɛ na waati fo bi bi de ta bɛ ka juguya bi de mɔgɔw de fana bɛ ka se ka bɔ ni kametu barika ye sadiri ka u yɛrɛ imposer k'u yɛrɛ exprimer ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna kuwa aw ka degeden fitini tun bɛ ka dɔ de fɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ